okay video iyi ikhala one take ndikupanga video iyi chifukwa choti pa tiktok pa facebook eh, komanso ndikaika video ma comment amakhala ambiri mbiri pamene popo anthu amakhala kundifunsa ati kodi Morton Baghaya ati unali nzake wa robert chasowa mm. ne ukapanga google robert chasowa pa, pa google anthu ambiri akulemba kuti anali activist anali human rights activist anali political activist ndiye papita nthawi eh, it's been years since zinthu zinachitika eh. robert chasowa anapezeka atafa pa poly mm, anamenyedwa katatu mutumu kuswa mutu and he- there was bleeding in his brain mm, anachulukana magazi mu brain ndikumwalira anamuchosa pa campus kumpitisa kunja kukammenya ndikumbwezeraso pa campus apolisi ndikunama kuti tani wachita kuzipha mm. zinazo tikamba kwinako mm. I'll get to that koma tiyeni tipange kaye uh, how to say rectify uh, ma in ma this is hard this is hard Robert Chasowa anali munthu amene munganene kuti anali chigawenga. Robert Chasowa anali munthu amene munganene kuti was a thug. Number one, Robert Chasowa anali age mate wa ineyo. Eh, In fact, he was born mwina 10 days after me. He was younger than me. Anabadwa pa 20 March. Robert Chasowa anali wa Seventh Day. Robert Chasowa anali munthu woti anali wa za tchalitchi kwambiri. Okay? Nde keep that in mind. Zikhala useful kusogolo. Akuti Robert Chasowa mm, kutachitika ma demonstrations aja 20 July kale kale nthawi ya Bingu. Bingu atavutavutitsa nthawi imene ija ndi zero budget chani. Mm. akuti iwo anakomana ndi anzawo ena ake atatu ndikukhala pansi kunena kuti eh magayi ma demonstrations awa awononga katundu wa dziko nde ifeyo monga achinyamata let's stop this kuti tithese zimene zikuchitika ndi mademos tigwire ntchito ndi apolisi muyambiretu kuona pamene kuti this is getting suspicious ndeti anapita kwa apolisi ndikukawapasa pulani yawo kunena kuti ife ndi achinyamata zatikhuza kwambiri nde tili ndi pulani yakuti yakuti yakuti yakuti oh. apolisi imagine munthu mkulu wa apolisi ya ku southern region eh, kuchichiri ndikumva pulani ija mm. ndikuyimbira a inspector general uh, mkhitho nthawi imene amkhitho kumva muvi chota inenso ndayikonda muvi iti tabwezeni kuno kwa anyamata amene anayendesedwa pa galimoto ndi big wa polisi kuchokera ku blantyre kupita ku lilongwe kupita ku deni ya inspector general ndikukayala plan yace akuti a inspector general atamva plan ija anapasa aliyense 50000 50000 50000 kaya ndi chaniso zina hmm? ndikuwauza kuti eh, ndizakupatsani 10 million izi izi zikatheka ati muka- mukapanga i- prevent ma demonstration magaya aja anatenga dola zija kubwera ku blantyre then kulandiranso ndalama zina 300000 kukapanga renti nyumba mu nkolokosa kaya ndi mu chitawira ati ka ofesi kawo anapangiranso renti ku countrywide anapangaso hayala galimoto katu ka, ka suzuki jimmy wa basi mwana wa skulu kugwira ntchito ndi apolisi kuyankhula directly ndi ndani the inspector general kuyankhula directly ndi mkulu wa polisi wa ku southern region atizo kuyankhula directly ndi achina ndani achina peter mutharika zili mu chani mu commission of inquiry ya robert chasowa mukaone muli ma call records mmene momo Hwi. Hmm. Ndi plan yawo inali yoti chani? Akuti amafuna apange convince ana a makoleji kuti alepherese zionesero. Amafuna ayankhule ndi ma uh, civil society leaders kuti aleke zionesero. Okay? Ndi pamene no pakubwera moto mpakaya. Ineyo ndili pa poly aliyense munthu ukapita ku school makamaka anthu amene timapanga za arts timayamba ndale koma ndale zake sizimakhala zoti ine ndi wa dpp timati leftist politics Mm, kusapota ma causes ena ake anthu osauka chani chani chani nde ife timapangaso ndale nthawi imene ijayi achina bingu atawawasa we have to demonstrate sizoti kaya unali wa opposition koma umangofunika ukakhala pa unyamata wako uzipangako zinazi you get yourself involved okay ine ndimagwira ntchito ndi ma civil society organization ma flyers mm? in fact mademo aja tikupita mblantaya aja ayi anthu ambirimbiri akuopa poly ija inanyamuka kulowa mblantaya ku mademo ife tinali on the forefront osawo osaopa timapita ku maofesi achina rafiq hajat ku chichiri kuja kukapanga nawo chani

Okay, where was I? Ndi ife timagwira ntchito ndi ma CSOs. Eh? Ineo, not even once have I been contacted by achina Robert Chasowa amene amanena kuti they will convince ana a school kuti atani asamapange mademo. Koma akuti according to report ali Robert Chasowa anapeza anthu 10 pa Poly ndikuwauza kuti ndizakupasa 2 million inuyo mm? izizi zikatheka. Ndi pamene muziziwa no zoti kodi anali activist kapena eh, regime thug according to uh, uh, ig akuti uh, robert chasowa amayimba yimba mafoni kufuna ndalama kuchokera kwa inspector general anthu ena a chasowa akamapanga ma meeting ama- amafuna ndalama kuf- kwa ma big awawo zinali zodabwisa kwambiri kodi kodi chimachitika ndi chani ndi kumene no nkhani inayamba no kusokonekera akuti a inspector general kachani wa- akupolisi ataona kuti ah, magayi awawo akungofuna chani kuma kumadya ndalama they just greedy chili chonse basi akufuna payment chi anagwirizana kuti akakumane pa special place atama akakumana ku chichiri shopping mall then mkulu wa polisi big kuyendesa pa galimoto kulowa mchire kwa angelo goveya ku blantyre imagine ase kukakumana ndi apolisi mkulu wa polisi ku angelo goveya ndikukawauza kuti plan ija basi mm? we are no longer doing this ndalama za renti kaya mutani kaya galimoto mukabweze ma zinthu ija ndikusokonekera pati pamene paja ndiye no ndikumeneno kunayamba kuwawasa zinthu Atas- atasemphana zichewa ukoko mm? ndi pamene no amayamba no akuti a Robert Chasowa ndi anzawo kumatulusa ti ma pamphlet todisa boma todis, todisa DPP koma Robert Chasowa kuyambira kalekale was in it for the money mm? Robert Chasowa akanaziwa zoti eh, eh, dziko limene linawawasira saka- sakanagwira ntchito ndi apolisi sakanalandira ndalama ngati zimenezozo monga munthu wa tchalitchi mm? ndiye image iyi imene ali nayo anthu yoti robert chasowa anali political activist ndiyonama mm? ndiye anasemphana zichewa kaya kunali ma extortion plan amafuna 10 million ija mm? ati kumayimbira foni kumavutisa ig ig ndikumapanga refer kuti ayimbire najoa uh, rodney jose amene anali mkulu wa polisi kuchani, ku ku Blantyre ah, nde imagine kumalimbana ndi mabig ngati amenewa apolisi hmm? galimoto ijaso imene anapangira hayala osaka bwenzi nde nde pamene zinapanga involve apolisi nde apolisi muwayike apo hmm? corrupt anthu oopsa kwambiri hmm? they, are, they were willing to do anything kuti ah, mademo aja atani alepherese muziwe zokuti nthawi imeneyoyo ineyo ndi anthu ena apa Poly oti timapanga nawo ma- ma- ma- machane mademowa timaona ngati kuti Poly timayenda ngati nsomba ndife amozi munali anthu a dpp nawo amapita ku chani kumademo Muna, anthu amapita kumademo because of dziko sizoti kunali kudana ndi chipani koma osadziwa zoti pamene pajapa pa college pali anzathu ena anali akulandira ndalama anzathu ena anali ata- atayikidwa maofesi anzathu ena anali atapasidwa ndalama anzathu ena anali akuyimbilana mafoni ndi achina Peter Mutharika ndi achina ndani ndi achina mukhito ndi achina jose anthu mabig apolisi kumapita ku nyumba kwa inspector general akanati afuna mm, ndikunena kuti let's silence amene akuthamanga ndi izizi za mademo pa campus ndi tinali ifeyo akanangoti ife osaziwa amwene ife osaziwa ndi chasowa uja anali munthu owopsa kwambiri kwa munthu amene akuziwa mmene zimayendera izizi za, za masnitches iweyo umangoona ngati kuti tonse tili pa geyi ana skulu osaziwa zoti anzathu akutulusa info pa, pa campus akupitisa kunja Hmm? ndekuti akumenya maripoti anthu akuyenda bwanji ndekuti pamene timagonanso ifeyo amama- ama- amapaziwa hmm? timagawa maflyers zimenezozo amatiziwa kaya amatiyang'ana bwanji ndipo akanafuna apolisiwo ndi a dpp kuti tiphane awa awa tikanakhala ndani ifeyo okay zimenezo zisiyeni apo apolisi amene ndi kunalinso a dpp a dpp nthawi imeneyo anali anthu oopsa kwambiri ati kunali ma meeting zimene zizi zili mu report commission of inquiry link yake ndiyika mu description mukawerenge nokha imawerengedwa ngati novel amwene drama high drama kunali ma meeting a dpp kumene kunamveka zinthu zoti chasowa uja we should silence him mm? time imeneyo chasowa ndekuti kaya kumenya tima extension plan amalemba tima pamphlet ndikunena kuti ndi ndi gawo izi ndi gawo izi ndi ululu ndi ululu ndi ululu ndi anthu aja kumayimbira apolisi a dpp kumayimbira apolisi eh, kuti chasowa is a problem mm. chasowa is a problem akufuna aululitse zakati mwa magulu athuwu then a- a dpp omwe ajatu ndikunena kuti chani kunamvekanso kumene kuja kuti ukaona zimene anaona chasowa kutanthauza kuti mm, anthu amene anapha chasowa ndi kagwirizano kamene kaja eh? apolisi ndi ndani ndi a dpp mabiga amenewo Eh, you know they knew each other amaziwana kuti tipange bwanji zinthuzi apolisi kumamva za a dpp basi a dpp kuma kumayankhula za chasowa pamene paja nde anayamba kumusaka mfana uja apolisi ndi a dpp omwe ndiye a chasowano ndikumapanga mantha ndi pameneno chaso- chasowa anabwera kunyumba kwa ifeyo atanyamula ka pamphlet kenakake kong'ambika ng'ambi akundifuna ineyo chifukwa cha zaku zaku zaku zaku zaku eh taona na that was the last time ine ntaona ka ndi- ndi- nditakumana ndi atacho ndi atawo titi maziwana monga pa campus amamenya mpira poly fc ndi ife tika-

nde ngati mukuziwa zoti pali picture ya robert chasowa imene munaiona inuyo atamwalira najambula ndine najambula picture ija pa- ndiponso kujambula picture ija kunali ngati mwayi chifukwa choti ma authorities kunabwera anthu msangasanga kuzatenga maliro aja asanapange investigate nde apolisi kuthamanga kutulusa chani press release ati press release imeneyo was authorized by the ig himself kunena kuti tulusani ndikunena kuti a- a- amapanga plan yozipha ndi mmene zikuonekeramo kukhala ngati anadumpha kuchokera pamwamba pena pake pa, pa poly building im- i- ime- ine imene napita ukamuona malaya was clean panalibe kuti munthu wathyoka chani koma his skull inali itang'ambika ndipo amatuluka magazi ochepa kwambiri panalibenso zoti panali magazi mbwee iyayi kunalibe zoti munthu wadumpha and pamenepopa kuti mpakana panopa sakuziwa zoti panali mlonda wakewake woti pamene pajapa always pamakhala mlonda koma mpakana panopa sizikuziwika mlonda Eh, inalinso kampani ya ndani ya eni ake a dpp yo. zina zake zomangolowerana chonchi kuti kuti a poly mm, eh, ii, amwene zinali zina zaketu ndiye mpakana panopa zili kumenekoko ndi ife amene titaona kuti munthu waphedwa Amangoona ngati kuti basi ndi a dpp mm, ndi amene akufuna kupanga zimenezozo chifukwa choti zinali zikuveka tinakwiya koopsa kumaliro a Chasowa tinavutana pole kutseka msewu kugenda matiyegasi chani kufuna chitetezo inenso ndinali mgulu lothamangathamanga ndi magayiwo osaziwa zoti munthu uja nthawi imeneija ife tisakuziwa nkanthu osaziwa zoti

Ya, ya, akundiitana wina akundiitana wina kuti tikadye lunch ndiye ndimafuna ndingoyika pamenepo nkhani iyi ndi yayitali nkhani iyi ndi yayikulu komano muziwe zoti Robert Chasowa was a thug. Robert Chasowa was an extortionist. Robert Chasowa was not a, a good Christian. Robert Chasowa worked with the police. Robert Chasowa was a snitch. Ndipo inuyo moyo mwanu. I hope kuti you don't have a Robert Chasowa following you around eh, secretly. Kumalandira ndalama. Kumagwira ntchito ndi you know, regime. kumagwira ntchito ndi apolisi anthu ena ake owopsa kuti think of a nightmare scenario ndi imeneyoyo ndiye ineyo i just wanted to put that out there kunena kuti robert chasowa sanali political activist robert chasowa sanali kaya human rights chanichani robert chasowa anaona mpata uh, ndi anzakewo kugwira ntchito ndi anthu ena ake owopsa kwambiritu owopsa kwambiri kunena kuti tipange ndalama eh, over izi izi izi n'kumafuna ma payments n'kumafuna machani pakana munthu amene akupita ku nyumba kwa IG how do you do that ndiye the records are now clear kuyambira leroli inuyo anthu amene mwina simumayimvesa bobo nkhani iyi anthu amene mumaona ngati kuti kaya ifeyo tinali anza timagwira ntchito limodzi ayi ife timagwira ntchito ndi achina Mwakasungula eh, achina rafik hajati achina vike ife tinali anthu apole ma concerned students oti kupita ku msewu chifukwa choti situation pa ground sinali bo mm? osadziwa zoti anzathu amafuna apeze profit ndiye it is what it is and kuyambira leroli i hope the records are cleared mupite mukawerenge chani commission of inquiry ya robert chasowa mukawona kuti he was a very dangerous person amene anamwalira chifukwa cha greed kufuna kupanga extort ma politicians kufuna kugwira ntchito ndi anthu ena ake oti they have got ma special tools mu arsenal mwawo ndi anthu akumeneko amene anapha chasowa they are still out there ena ali mundale ena akuyimira maudindo ena ali mboma ena ndi mameya ena ndi chani kaya uko hmm? zangolowerana chonchi ena ali ku utm ena ali ma executive chanichani hmm? anthu oopsa koopsa they are out there willing to kill for an idea willing to kill for ndalama willing to kill to preserve power hmm? ndiye ifeyo monga anthu amene tapanga student politics tikungokuwuzani kuti ifeyo politics ya ifeyo timapanga zoti sikuvala makaka a udf iyayi komano umaziwa leftist politics timayamba chonchi panga ka politics pang'ono panga mademo you should be involved monga mwana wa school uli ku college chani koma zinazi that was pure greed nde ndi zimene zinapha bambo robert chasowa amene anali snitch wa boma, amene anali snitch wa police, amene anali snitch wa anthu a dpp until itafika nthawi yoti asemphana chichewa kunkhani ya ndalama. So this was about money, this was about extortion, this was about personal gain, this was about personal aggrandizement. Okay, ndiye this is it. The records are officially cleared. Chasowa was a regime